igbo mma mma nụ o biko igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe anyị nọ taa wụ ala Abia ọ na-eme mmanwụ ka nka ya lawa ala Abia biko o nwere otu oke mmadụ m chọtara n'ala isi enyi nke dị na ama nkama ama nkama dị na Olokoro m bụ only son of Uvuoma anyị bụ ndị Abia afọ abụọ gara aga m bịara ebe a ka anyị gọọ ọfọ maka Maazị Nnamdi Kanu maka nnwere onwe ya anyị kọgidere akụkọ onye okenye emee ka m mara na ebe anyị nọ wụ ebe Igbo bidoro ya ewekwa dị m bụ njem maka ndị nna anyị mere ka anyị mara ọ na-eme evule laa azụ ya asọ m alaa azụ kemgbe afọ abụọ gara aga lee eche lee echiche m na-ahụta na ezie na ezie na ebe anyị nọ n'obodo a bụ ndị zụsuru ahịa ukwu ndị niile zụrụ ahịa ukwu ahịa naanị ya bụ ahịa ukwu n'ụwa niile na-achọpụta na obodo anyị nọ n'ime ya na ọ bụ obodo ikpetemazụ chọọchị batara n'ala Igbo na-achọpụta na ekele mbụ ndị Igbo kwere bụ mma mma na ihe a ka na-ekwe ebe a maka mgbe Chineke kechara onye Igbo ya si ala anya na ihe niile ọ hụrụ wụ maka ịdị mma na mma mma nke ya obodo m si bịa achị ya were ekele mbụ ndị Igbo kwere alala m azụ kemgbe afọ abụọ gara aga lee echesị o nwere ọtụtụ ihe nna m ochie ya oke mmadụ a m rụtụrụ aka mere na o ji na-ekweta ee n'ezie n'ezie na Igbo bidoro ebe anyị nọ ọ ihe m ji laghachi azụ n'ụbọchị nke taa taa bụkwanụ Nkwọ nna anyị ukwu asị m na ọ ga-akwọtara gị ihe ọma asị m nrọ ọma gị ya pụta ihe nke ọjọọ ya soro nrọ laa biko oke mmadụ o nwere ọtụtụ ihe ị rụtụụrụ m aka merenụ i ji kwenye na i werere akụkọ a gaa igbo ukwu ka ị gwa ha ee onye nwere ntị ya nụrụ na igbo bidoro ebe anyị nọ biko tụpụrụ ndị igbo ndị ife ọnụ gwa anyị onye ị wụ na ebe i si na-atụnyere anyị na ihe kara gha obi ga-awụ ihe nlereanya ma ọ bụ ihe igbo ga-anụ ka e kweta ee maka eziokwu bụ ilu na ndụ mma mma Mm, igbo bụ igbo ekelele m unu mma mma nna asị na ọ bụ agụkpọ ụzọ agụkpọ ọnụ eziokwu dị ya n'ime Ee, kpọmkwem ebe unu nọ bụ ebe a na-akpọ isi enyi n'ala ụmụ igwe nke nọkwanụ na abia steeti ebe a bụkwa na aloji autonomous community nke nọ n'Olokoro ee a sị na ọ na-eme a chọọ ịjụ ajụjụ ala a jụọ ya ewi eziokwu bụ ilu nna m Ee, ya bụ na ebe anyị nọkwana bụ ebe igbo bidoro ibi- igbo bidoro unu lee anya gburugburu unu ga-ahụ ọtụtụ ihe chọpụtara na Igbo bidoro ebe a maka na ọ na-eme m na-agwa ndị mmadụ m sị ha ụbọchị ahụ Chineke sị ka e kee osisi n'ụwa niile ọ bịaghị osisi niile nọ nga o nwe onye ga-apụta sị na ọ bụ ya dọrọ osisi niile nọ nga ị na-agba ebe a bụ ebe ị pụta n'ebe a ọ dị ka mmiri Eh, anyway ihe mekwaranụ wụ na ebe a wụ isi mmiri mmiri ha na-akpọkwana ya nchi iyi ta igbo mma nụ mma ee ya bịa bụrụ na ọ bịa bịa eru na a bịa bịa chọwa ebe igbo bidoro ụfọdụ afọ gara aga mgbe ndị south east si na wee na-achọ ebe igbo bidoro anyị agawa igbo ukwu anambra steeti echere m onye bu ụzọ kwuo okwu dade wee eze onye ọ sị na ya si ama igbo nkwerre mgbe o kwuchara onye ọwa ntalakwu ekwuo nke ya ha kpọọ eze saga na okezie ma wụrụ enyi two of alaoji ma ọkwara m nọchitere anya ya ma tụbeghị ụbọchị nwanna biko na aga ịjụ ase ala ka jụọ ya ewe na ebe m si bịa bụ ebe igbo bidoro ajụrụ m ọtụtụ ajụjụ ụbọchị ahụ emere m ka m mara na ee na mgbe chineke kere ụwa